aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an bɛ aw fo dan tɛ foli min na nin ye bi mali ka don kibaruyaw lase kuma ye aw ma bamanankan la eh, bi ye sibiri ye desanburu kalo ale tile saba don san ba fila ani mugan ni fila aw y'a bisimila bi mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan a bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali yeleke wa masadɛrɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na desanburu kalo tile saba san ba fila ani mugan ni fila min bɛ tali kɛ barrage hydroélectrique min bɛ Gouina ale kurunbonkarili baaraw kɛra bi sɔgɔmada in na Mali premier ministre par intérim i k'a dɔn ka fara ministre a bɔɲɔgɔnko wɛrɛw kan olu sera Kayi bi sɔgɔmada in na walasa ka nin barrage hydroélectrique ka se k'a kurunbonkarili kɛ ayiwa premier ministre par intérim colonel Abulayi Mayiga ani a bɔɲɔgɔnko min bɛ La Guinée n'o ye awa bernard goumou ka taa se république islamique de mauritanie o minisiri fɔlɔ ma mohamed bilal messaoud ani république, eh, république du sénégal o ta n'o ye amadou ba ye ninnu kɔni donna sɔgɔmada in na ayiwa i k'a dɔn kayi mara la bi décembre kalo tile saba san ba fila ani mugan ni fila ayiwa taakun tɛ dɔwɛrɛ u farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn baraji belebele min jɔra yen n'o ye baraji hydroélectrique ye u bɛ se ka o kurunbonkari kɛ cogo ye n'o ye k'a dayɛlɛ awa baraji in yɛrɛ jɔra cakɛda min fɛ o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal n'u k'a ma dakuruɲɛ kelen ko OMVS i k'a dɔn nin baraji in yɛrɛ a fanga bɛ t'i jɔ megawatt kɛmɛ ani bi naani na an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka nin kɛ kuranko nɔgɔyatɔ ye OMVS a bɛ jamana minnu bɛ a kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ muso kɛmɛ olu kɔni kalanna i k'a dɔn ayiwa baarakɛlaw ka baarakɛla minnu bɛ taa n'u bɛ baaraw kɛ ayiwa du kɔnɔnaw na n'an k'u ma ko aide ménagère ka taa se ayiwa restaurant ko ni hôtel ko o baaraw u ye muso kɛmɛ kalan o baara ninnu na ayiwa baaraw kuncɛli i k'a dɔn o kalan baaraw kuncɛli ayiwa o kɔni ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ ayiwa min ni a tɔgɔ ye ko bakari e doumbia a baaraw kuncɛra alamisa tɛmɛnen desanburu kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni fila a kɛra hôtel de l'amitié la ayiwa minisiri in yɛrɛ maa min tun bɛ ka fara a kan yen nɔ o ye i k'a dɔn alhamdou ag ilyène ale tun bɛ ale min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ jamana kɔfɛ i k'a dɔn ani farafinna ka eh, fara ɲɔgɔn kan ale bɛ o jɔyɔrɔ ale bɛ o baaraw kɛ ale tun bɛ ka fara minisiri kofɔlen kan yen nɔ walasa ka bɔ bi kunnafoni kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni jɛn sen naani ka ntolatiba min bɛ ka kɛ katari jamana kɔnɔ eh, n'o ye coupe du monde ye nin ye a tako mugan ni filanan ye o la min bɛ tali kɛ ayiwa brésil ale ni cameroun olu tun bɛ ntolati la a yirala k'a fɔ ayiwa cameroun ka cɛba min bɛ yen n'o ka kalatan ye vincent aboubakar Ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko a bɛ ka bɔ a bɔra ntolati kɛnɛ kan ni kunnawolo ani kunkɔrɔta ye ka d'a kan a yirala k'a fɔ Camerounkaw ka ntolatijɛkulu n'o ye Lion Indomptable ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye ntolati ɲumanba kɛ ka ɲɛsin ayiwa Brésil jamana ma juma tɛmɛnen wulada fɛ ka d'a kan u ye Brésil la u ka ntolatijɛkulu u y'olu ba dɛbɛ ti kelen ani gansan a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ phase de poule yɛrɛ coupe du monde phase de poule senfɛ ayiwa groupe C la ayiwa groupe G la a kɛra o senfɛ o la Cameroun kɔni ka d'a kan hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sebaaya sɔrɔ Brésil kan kelen ani kanangolo k'olu kɔni ɲi bɔra tulo la nka u kɔni bɛ ka taa so n'u kun kɔrɔtalen ye ka sabu kɛ Vincent Aboubakar ale ye celu kelen min sɔrɔ ayiwa i k'a dɔn Brésil o ka celu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa farafin jamana tɔ minnu bɛ coupe du monde kɛnɛ kan ala k'u jɔyɔrɔ bɛɛ tindi ma ayiwa anw minnu bɛ bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ nin bɛ dan sigi anw ka eh, bi kunnafoniw na bi sibiri décembre kalo tile saba ba fila ani mugan ni fila an b'aw fo dantɛ foli min na wa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn foli la aw ye n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw k'u yɛrɛkɛ ka kɛ u fɛ ka tila k'an bilasira o de b'a to aw ani anw an ka se ka kunnafoniw jabɔ bi mali kan wa bi mali ka kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ